ɔ mankan in sumana nandita sopra a y'a kun bɔ yɔrɔ min ye ɛɛ yasi yasi y'a ta yasi dayɔl ɛ a banna o ɛ desɛn tɛ nin ye dɛ ɛ pɛtipɛ nin desɛn o ko npogotiginin bɛ da joli la tun jɔnni b'a da joli la tun jugu don ɛɛ jani b'a la.

i ye caman dɔn ɛɛ peredibi nana wa i fa fagabaga b'i bolo sa dɛ k'o tɛ gansan ye o ni muso bugɔli ka nɔgɔ i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye ɲɔgɔnna ye i jija ee

fo k'a sa don fo k'a sa don hakɛ a bɛ bɔ hali a ti mɛɛn sisan kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna nin ye tɛduurusara juguba de ye e bɛ kɛ ka maa tɔw ladi sinɔn ne y'a bɛɛ dɔn i hakili la ko fɛn bɛɛ bɛ birifini jukɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan sa adamaden hakɛ ka bon dogoli ma cɛnin ye a ka bon a ma Give me the tapes. disiki di Give me the tapes. disiki in kɔni ti sa o a bɔ disiki bɔ kojugu nin kɛbaa o bɛ di faamaw ma fɔlɔ an ka taa ha nin cɛ in ye kabako maaba ye e man kɛnɛ o fa b'aw la o nin ye fa de ye ɛ adamaden n'i sara i tɛ na bilen a kana kɛ a mana kɛ jinɛ a mana kɛ sidɔn a mana kɛ a kɛ jugu min ye a fagara ne ɲɛna k'a don kɔlɔn kɔnɔ wa n ɲɛ b'a bɛɛ la wa n y'a hɛrɛ sɔrɔ n y'a nafa kɛ ni o y'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ k'o ye tiɲɛ ye e tɛ nin ye ne bolo wa k'i sɔgɔ fo k'i bila saya nimoro la mun na a ma bɔ a fɔ i kɛ mun na a ma bɔ a kana kɛ ee ayiwa i ko a ka na kuran bɛ ka mɛgɛru mɛgɛru dɛ ee ayiwa jɔni ye e bugɔ tan yɛsi kuran ma na kuran ma na ha adamaden hakɛ ka jugu koyi adamaden tɔɲɔni ye ala kɛlɛ de ye furuɲɔgɔn tɔɲɔ a b'i kɔfɛ jɛɲɔgɔn tɔɲɔ balima tɔɲɔ Ala kilo bi Bir Pratap Singh Ɛɛ a banna nin laban bɛ dibi bɔ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ koyi a filɛ nin ye Bir filɛ k'i wele ka n kɛ jagoku ye jaw de la nandi bolow bi tigɛ a kɔw bi tigɛ a ye min kɛ n na o de bi yira a la labanko jugu ni a tɛ jugu ko in donna nandi la walasa ne den bi tiɲɛ ye e bɛ tɔw laadi sa nafolo sɔrɔ cogo ka ca ka sɔrɔ nin bɛɛ tɛ ka mɔgɔw ka du ci k'i ka du dilan nin bɛɛ kɛra anw na ka dulon san ni dugu cɛ ka tila ka sɛbɛnni juguw kɛ ko jurumuntɔ ko boli t'a ɲɛ wa boli t'i dan kɛ

hali ni bana taayɔrɔ kun ka jan hali ni hakɛ taayɔrɔ kun ka jan jan nandi y'i ta sɔrɔ jɛɲɔgɔn jugu de fɛ a ye kɔnɔ min suwa o furakɛla tɛ yɔrɔnin kelen ala ko de ni maako ye kelen wa dakan tɛ nkalon ye prithvi a kɛra komi foyi ma k'i la i laban ɲɛ bɛ sɔn ka da baaba kan bi n'o ye Bir Pratap Singh fantan ka hakɛ ne yɛrɛ bɛ to a la n ka to diinɛ ko la n ka to ala ko la hakɛ man ɲi dɛ ko nin ye hakɛ de ye o ko ninnu ye ŋaniyaw de ye o

ayiwa ko anw kɔni an bɛ nin jɔrɔ min kun bɛ anw na ni o ye an ka sɔrɔmani ye n'o ye nandita ye k'a fɔ a ka bana bana banna sabula sabu sɔrɔla fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnna wa maa juguw minɛna a ko ɲɛnamaya ye nin de ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi hakɛ sɔrɔ cogo ka ca danga tɛ sɔrɔ ten duwawu tɛ sɔrɔ ten wa adamaden tɔɲɔni ala kɛlɛ don dɛ

jigiya la furuɲɔgɔnya la balimaya la ayi ni anw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna kalenbi ma kaban ɛ e ni piridibi ne ni piridibi ka se anw sigiyɔrɔ bɛ kalenbi ma an b'a fɔ ko alihamudulila ko ɲɛna kosɛbɛ ayiwa aw ka nin siliman belebeleba in a akitɛri a tɔgɔ tɛ maa wɛrɛ ye koyi a tɔgɔ de ye ko imran azimi Imran Azimi maa don indu siliman lajɛlaw b'a dɔn kosɛbɛ ni taamasiyɛn min ye maa min don a ka bizu kɛ o de ka ca akitirisiw la kosɛbɛ akitirisiw sagonna kamalennin don n'o ye Imran Azimi Imran Azimi n'i y'a ta k'a lajɛ a wolola le 24 mars 1979 a kɛra Bombe de Bombe kamalennin o don yanni a ka na sinima na desɛndala waraba de tun don ani animatɛri tun don arajow la nka nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min y'an ka nin akitɛri belebeleba in ye n'o ye Imran Azimi

o ye silimaw la belebeleba minnu bɔra 2005 zeher a kun bɛ o la o fana kɛra belebeleba dɔ ye a ka nin wulikajɔw kɔni olu nana wolo silimaw na i b'a fɔ jawani diwani i b'a fɔ aksar i b'a fɔ once upon in mumbai nin bɛɛ lajɛlen ye kamalen bolonɔ ye silimaw na silimaw minnu na an bɛ se k'a fɔ ko taare n'i ye emraan hashmi yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko a fa de ye anwar hashmi ye a ba de ye maherrah hashmi ye fɛn min ye a furumuso ye 2006 n'a n'o ye furu kɛ parveen shahani den min kalifalen b'u la o de ye ayaan hashmi a ye silimanbaw kɛ an tɛ ɲinɛ minnu kɔ gangster b'o la i b'a fɔ an filɛ silimanba min kɔnɔna na n'o ye gundo ye n'o ye raaz ye ayiwa o raaz o ye anw kalan fɛn caman na koyi k'a fɔ ko adamadenya kɔni ko a hakɛ ko a ka bon ni hakɛ bɛɛ lajɛlen ye

k'a bugɔ k'a sɔrɔ bugɔ ko ma kɛ hali n'i bɛ bugɔ i ka bugɔ i bugɔ kun na he ne fa sɔgɔ ni muru ye yan k'a sɔrɔ a m'a ni a m'a bɔ k'i bɛ se ko la ko se bɛ e ye ko se bɛ masa in de ye sa ko ni n miirila ko min na a bɛ kɛ i b'a fɔ a kɛra bi de ne joli bɛ wuli ne ɲɛji bɛ bɔ ne t'a fɛ n bɛ min kɛ. nka n'i ye a kɛ mɛngo ye k'a kɛ mɛ ka taa elan belebele ta wa nin ye ne natɔ ye sa dɛ ne ye tɔgɔ min sɔrɔ e la e ye san kɛri yɛrɛ de ye e tɛna kisi bi